Restore Biafra at all cost. Now listen. ya contributuo ya n'obi ya contributuo ya nsogbu adịrọ ya contributuo ya e kwesịrị inwe peace na be anyị kịta na ebe e ji onye ndu anyị eji anyị enwetago freedom anyị. Simon contributuo ya even to me sef he is not doing well ọ na ọ na ọ na ọ ka na-eme ebere eche m na ọ ka dị more more dangerous than onye ndu ya contribute ya jee jee kwụọ ụdọ ọ ijezu ike kwa since three years unu sị na unu ga unu ga stop ya that you guys are going to bring him down how far ọ ka ọ ka na ọ ka ọ ka na-wax kwa strong na-agakwa till tomorrow iji gosi unu na na the wrong wrong wrong channel

ọ teka within three months or six months o bidoro ka ọ sịrị very soon na a ga-ebring ya down how many, how, many, how, how, how, how many years now aja njọ ezu ike n'ala
ọnụ ụka bla bla bla bla. onwe ha na any of your family member nwụọ n'ime ya ị wọta the pains of ndị nke fa nwụkwara n'ime ya ee o meghị onye mbọsị o mere ibe ya ee we all know

na Simon na-ebute insecurity na ala Igbo ihe nna ya makwa ife negodi rubbish si gị n'ọnụ apụta kedu mgbe ala Igbo bụ safe heaven
even in the whole Nigeria in general kedu ife ị na-akọeri dị ọ Simon butere these roadblock niile niile dị n'ala Igbo ịda anụ igebe dịsị enyi nna ya bara ibe mgbe ọ na-ekwu ka ana Igbo dị siege before n'ihi ka afịa before eh, simon simon ebamezix gụrụ ebe a na-akọeri n'ọbụrụ this way n'ọbụrụ this way ka ekwuchiwe kedu nke ị na-eme na ebe a na-akọeri animal onye pụta owolu owolfo na-akọta uru na-akọ rubbish o nwekwa ihe na ebe ahụ eme o onye ọzọ mee ihe na ọ na-acastigate ya na-akọeri mpama
ọ kwa a sị gị na if you can't beat them you join them one of my family member nwụrụ n'ime ya but then you that uh, uh, his family member nwụrụ nwụrụ na ya

kịta na ọ bụrọzị Nigerian government na-agba anyị mgba ọ unuwa bụ anyị sị na a na-asụ ofu asụ anyị sị na anyị na fa na-achụ ofu ọchụ achụ ofu ihe ofu anụ gị na nwanne gị bara bịara ị- ị- ịchụ anụ na na ọfịa ọ sị gị na ụkwụ gị dị ka ụkwụ anụ kedu ife ọzọ ị ga-eme ọhụ ya gbọba maka ọ- ọ- ọ- o jide egbe ọ gba- ọ gba- ọ gbara gị tụọ ị just na-akọ eri na-akọ eri mara gị mara ga-adị ekwu okwu gụwa nwanne ya ya mgbe na i nwere sense gụwa your brother nwụrụ na ya family member gị nwụrụ ife maazị simon ekpa na-eme what have you done to stop him you cannot so why can't you just close your mouth if you cannot join him

They are so they are so myopic. Ofu mi aga ọnụ de ị na-akọ ka onye gbuwara isi ọnụ a bụ ndị ndị ndị ndị Fulani tụwasịrị ime fa egodi fi n'isi si gị n'ọnụ apụ business si n'anị Igbo na-apụ kee business si n'anị Igbo na-apụ o nwefu business dị n'anị Igbo ezi ọfịa na-akọ eri akọ eri animal ị na-ebute bisi dam n'isi I don't blame you otu a ka sabo ntị ike si eme ị ma ife a na-akpọ freedom onye ọbụla ma ife a na-akpọ freedom ga-ege ntị n'onu gị nwa see that n'isi adịrọ gị mma ị ma na freedom does not come with silver platter you have to sacrifice something ọ bụrụ ndị mmadụ nọ n'ime ọfịa na-eface all these terrorists ọ bụrụ na a sị gị sit at home i nwee problem for that ị na-ebute business kee business dị n'anị igbo o nwefu business dị n'anị igbo e ji akpọ unu landlock randrock ka a na-akpọ unu ezi ma ebe na otu na-eke inu goda west kedu ife maazị nnamdị kanụ na-afight for anụ ọhịa dịka gị nwa ị pụta na platform a na-akọ eri onye isi adịghị mma simon a ị na-akpọ n'ọnụ gbukwa gị there anụ ọhịa

e ji wee mara ị na-agwado ụmụazị ọ because of all these things Simon bidoro merụ merụ ma roadblock ị na-ekwu okwu e ji wee bata n'Igbo
So what this guy is telling us that, that you don't experience, you don't, nobody experience um, have issue with a roadblock. We don't, we don't have anything roadblock in our land, in Igbo land at all before. So the roadblock started after PM joined in 20, 2019.

abụghị m onye nọtasị m maọbụ onye ya bụ ọzọ gasị nọ nọ nke ọ fụrụ na social media ka ọ na-ekwu na anyị aha m ekwu ha ma akọ akụkọ social media unu nwa so na ndị na-akọ akụkọ social media ihe ị na-akọ sọọsọ nke dị na social media a jụọ ebe o bido kịta na igi- ka ndị ima mbido ima mma nwa ebe o bido ihe na-adị ọzọ na na-akọfụsị akọfụ so ọ bụrụ na ị ma ihe ị ya-ekwu ịdị nọ na zuo ike anyị ma ebe o bido

nọ under pos you know because ha ma ife ha na-eme they know what they are doing so gị wee pụta na-abịa educate ha ma ọ na election on what they already know is more like wasting your time and energy so i don't go i don't have that patience to start going ọta ka insecurity than, than, than, than, than even nigeria not, i'm not talking about only eastern region even ma mgbe onye ndu nọ ma before before ọ bịa ọ bata na ọ take over the struggle there has been always insecurity ọzọ kịta na anọ ewetara onye ga-azọpụta anyị because their plan did not work plan ndị a bụ just to silence this struggle ka hapụzie ikwu okwu biafra chetara ihe ha mere ụwazuruike ị ma na oge ụwazuruike ụwazuruike kwusiri na mmadụ abazikwanala ụwazuruike ahụ mmadụ abalịziri ha na demand ma ife ọfụrụ onye jidere otu esi jide maazị Nnamdi Kanu the next thing a kpọkọọ all his commanders with the help of Andy Andy Uba bute ya n'Alagbon na Kirikiri ebe ọ nọ sị look at your, uh, your commanders why can't you surrender and take money he has no choice because ọ commander ya bụ power ya

o kwuru ya n'Israel so he has to mara na ihe a bụ the reason why God created him o wee take it and study ya where Ojukwu and Uwazuruike failed he failed he brought out something like IPOB then these people amago na ọ DOS ka ọ hand over ha wee jeje Soludo the with the help of Soludo agobie Chinasa Nworu na ndị otu ya e wee sịzi anyị na ha na-egwu ana n'ụzọ political solution

if ọ bụ na ha feel na ha nwere power ha ji stop Simon Ekpa mgbe onye mgbe onye gwa m ekwugo onye because na when a madman talk we know mgbe ọ bụla onye isi adịghị mma kwuru okwu eh, we know Ehe, because ihe na-ese okwu some a lot of ndị be anyị today bụ na onye ọpụta wepụta ikwu ekpe ọnụ gị ahụ niile ekwu okwu but you are talking rubbish ike sometimes ịgba voice note ịdọna na ga voice note ike ike ịgba ka ịma na ọ make sense na-akọ gị nke onye egbuwara isi masịrị ife ịmakwa ife onye nọ outside Nigeria nọ outside Nigeria ọ gwa gị shut your business down for two weeks for one month ọ nọkwa ebe ọ nọ na-emake his own money ịdara anaghị ekwu eri ka onye egbu makwa ife ọ bụ ya mere ndị ndị ndị ndị ndị Naijiria gọọmenti ji afụta ndị Igbo as ndị iberibe because ọ nwere some things ya bụ mmadụ gwa like this you have to reason well kee ka i si wee nọrọ jide your own business ga-eme etu o si wee sọọ n'obodo ị nọ ịgwazie mụnwa ma na ọ nke a ka m ji eri mụ shọtụọ ya down for two weeks for your own interest and for my own interest ị chọọ ka anyị mee ya ọfụma ịbata Naijiria ị shọtụọ your own down mụ a shọtụọ my own down anyị amara yes na we are going together
ọkwa ndị na-achọ gị freedom na gwa ege no be me talk am o you dey hear am ọhịa ha niile ka ife a bụ problem ndị Igbo nwere ihe a bụ problem ndị Igbo na-enwe ebe i si eri ebe anyị si eri ife niile bụ ego afọ unu nwa n'ezie na onye na-ekwu okwu freedom na-ekwu ebe anyị si eri Nnamdi Kanu atagolo unu afọ if Nnamdi Kanu tagolo unu afọ that's why unu ji eji ele ya tọrọ because unu abụ ndị freedom ọ bụ freedom oji afọ buru ụzọ first freedom freedom fighters ọ ife a na-akpọ unu ndị DOS ka ọ POS ka a na-akpọ unu oji afọ buru ụzọ ọya kọsụnụ ji ele Nnamdi Kanu na enu ndị a na-afight for na-ekwu ebe m si eri but mmadụ nọ n'ime DSS four years maazị Nnamdị Kanụ nọ nọ n'ime almost four years now na-ata afụfụ gị nọ ebe a na-asị ebe i si eri n'ezie ndị ndị ndị anyị na fa na fa afight for freedom chai ebele ebele Nnamdị Kanụ emegbuona m tụfịa Ee, Chukwuemeka kee ka i me nna amadị m n'ọ gị nwa asị m n'ọ gị daga mba eze bịa gee your voice ọfụma wee realize n'ọ gị nwa nna kee maka ndị otu anyị kee ebe ha nọgasị this guy na-akpọ what is money and eh, ihe nke ala na Argentina Nke be anyị ahụ a na-akpọ papa ejima ebee ka ndị a niile nọgasị nwanne m gwara m okwu ka m ka m ghọta ihe na-emenụ gwashọ arụtinyere m maazị ị fụ ka e si gba m Chukwuemeka ọ dịzị ka ndị ilo na-ekwu maka agụba agụsị a na-agụrụ na wọrị ruo ndị ilo na-agụ mana udo dị aghọtara m ofe okwu ka mụ na gị na-ekwu a sị na igbo na-asị n'ọnụ mana mfa kwụ ụkwara ọbụla ofu my brother maazị what is money anọgidekwara at a point ama m na ọ nachitego because mụ ji aka m dee myself exit from their platform igbo in diaspora eh, because uh, ụmụ akụkọ a ha na-akọ I dey defend DOS DOS na nna afụrọ ife fa na-alụ so the thing na enwere m anger issue I just have to exit myself from the platform ee papalipa ofu onye n'ime ha na ebe a papalipa na ebe a ị ga-afụ o were onye jere creek ihe okwu m na ya papalipa maazị onye atụkwa oche kụọ aka ọ papalipa o mee ka m jụọ ya sị ya ma maazị what is money ọ pụtago at a point ha nọgidere ada abụọ dị wuo maazị what is money a sị na ọ natara be anyị anyị amalụ na ọ dụ ndụ Oh, mana I believe na o nwerọ ife ga-eme ya. Then uh, Papa Ejima onwe ya um, ọ nọgidego ndị anyị mgbe mụ na ya na-akpa sị na ike okwu ike argument adịrọzi ya na ndị be anyị adịrịbeghị ready for freedom adị ready for freedom akwadote adịrị ọgụ Mm, because na e nye anyị freedom without um,

ọ ga-amịtawa mkpụrụ ya ka mụwa personally ụfọdụ tighachikwa m back na it was a new platform Igbos at home and diaspora mana ọ- it's more like an autopilot uh, platform then like um, nke a m batakwa m fụkwa onwe m another platform so my brother to answer your question correctly ike gwụziri onye ọbụla na akụkọ a na-akọ akarịa ma ya ma bụ mba nọrọ mmadụ mmadụ esi mmụọ mmụọ onye ndu ihe get the last broadcast before his ad- abduction ọ sị gị na ihe anyị nweziri bụ ma women there are no more men in the biafra land so na ihe a nọzi na-akọ na-agba egwu si nga no so my brother udo dị anyị nebe nnọọ maazị simon ekpa the second of uh, december ọ bụgodu na o kwuru ya ekwu as long as no
igbudu igbudu na-achị ee maazị Chukwuemeka nwanne m n'ime Eritrea odogwu ka ị bụ nna m machine igbudu igbudu na-achị egbula egbula egbu egbula egbu nwoke mara mma maazị maazị maazị na-ekwe ka m mazịrị obodo dị obodo dị obodo dị anyị mago ọkwa ụmụ ife ndị a mụ I don't blame you sha you know ọdụ onye kwukọtakwuo ike agwụ ya na onye ezuegodi ike ya kpakọọgodu famili ọ na-akwụ ọta ọzọ mago na ife niile anyị na-enwe ife niile anyị na-ekwu mgbe ahụ ọ bụ just fun fun ka a na-enwe

papara ịpa ọ fa ncha niile yi na ndị ndị pos hapụ onye ahụ na o nwere o nweghị na papara ịpa chịtara aja ị chụkwa ya na ọkọlọgbago na ọkọlọgbada ala you know but uh, udo dị nna m udo dị nna adịkwa m happy to hear your voice again ịghọtago ịmago na otu a ka o si wee dịkwa na side mụ na onwe m chọọ just change the location so decide ka m kwụ ịmago a sị na ọkụkọ bata n'ebe ọ maha o welu ofu o welu ofu ụkwụ wee kwụrụ until ya amazuo ana o wezi ụkwụ naabọ wee nọrọ so ihe cause m ji wee dị quiet na platform since ya but kịta everything na adịgo normal you know obodo dị kee maka uchenna mbajiọgụ you know adịghị m anụkwụzi ma onye onye nke anwa ike gwụrụ Azie kịta abịa ma odogwu ka ị bụgodu sef odogwu abụrọkwana guy name ọ fụsara a fụ dimkpa a fụ ogologo imi ya with your voice godu sef a ga-ama na nwoke ka ị bụ na na what you you so ị kwụsịrị platform ọbụla ị nọ as long as na ọ ife biafra na ife ụmụ igbo nwanne ekwudo ebe a ekwudosie ike na na-ekwupụ okwu gosi wee so gị ndị tinubu n'ọgụ kwuru n'eziokwu as long as na ị dị sure na ife ị na-ekwu bụ eziokwu nwanne kwudoro ihe afụ ikuku a na-ebukwara ogbe iku o bugharịzi anya ọ hapụ ya ha so hapụ ndị pos ha zuzue ha zuzube a ga-emeche at the end bụ ndị so ndị chinasa nworu ha eh, na chika edoziem ha weele maazị nnamdị kanụ ọ fa ka a ga- ga-emecha keta oke oke na they will receive their reward at the end of the day ọ bụrụ na na be anyị em, a reward ha ha mgbe eziokwu pụtara ife anyị wa ga-eji aka anyị reward ha ka dị certain ma ma ma ma some of this uh, uh, uh, their uh, whatsapp warriors ndị e-rats a juru ebe a dịka nke anyị na ya na-ekwu amala m amala m ife ọsụ na ebe afịa ụdị ndị ahụ a na-abụ a recharge recharge card 5000 apụta na platform na-defend evil ndị a ga-emecha kete kete oke oke ha one way or the other believe you me so my brother platform ọbụla m ndị ọbụla m jekwere as long as na ife igbo dị concern awụpụta ebe a nyụọ arọ ada m eji ofu ụkwụ ada m eji ofu ụkwụ mana ị nụgodokwa oke na ọkụkọ bịa ebe ọ na-amarọ ala weregodo ofu ụkwụ kwụrụ ọ matasịa ana ọ zọzụ ọ zọdozie ụkwụ abụọ n'ala wee na-atụ nni ka na na na ka na-awụ awụ mana mụwa kịta nke m bụ m batara ka o si dị m n'obi ka m si chọọ ka anyị were biafra Ọ m- mgbe- ebe ọbụla m batara eti etiwara m ụzọ. sọsọ okwu okwu ofu okwu m na-ekwu ebe a sef onye ọbụla amara ebe na na na na agụ batara ada egwu egwu nna anyị need freedom mụ nke taa nke echi Ah, I don't want to compromise with it chọrọ m achọrọ m achọrọ m ịdị economic with the truth ife m na-achọ bụ ka e bido ọgụ since naijiria ekwesịrọ ịnọ in peace na ada ekwesịrọ peaceful naijiria dị ka e ji eme maazị simon ekpa accuse o nwere ife ọzọ ọ bụ na ọ na-ada gbum gbum gbum ma ebe niile kịta na were ga-enwe chansị ịpụta bịara wuo wuo ya na-eme accuse you defend your land ị feel kwanụ na zoo ka ị ga-alụrụ you go to them anyị agbalụ gị ya na rubbish nwanne m ọ ga-abalụ gị ọ. Mba, ma- Okay, my people, thank you so much for your time, for listening to all this video, for spending your time. It is very, very nice. And please,